a chur in iúl dhi. Niall Ó Catháin as Carn Tóchair, Co. Dhoire, atá ag dul a labhairt faoi, ag aistriú teanga an phobail, ag cur na Gaeilge ar ais i mbéal an phobail. Níl fhios agam an bhfuil mórán cur amach ag muintir taobh seo tíre maidir le Carn Tóchair ach. is, is, is spéisiúil ar fad, is, tá sé iontach spéisiúil an obair atá déanta acu siúd ó thosaigh siad roinnt mhaith blianta ó shin agus anois iarraim ar, ar Niall é sin uilig a mhíniú dúinn.
Go raibh maith agat a Bhrendan, go raibh maith agat. Is mise, mar a dúirt Brendan, is mise Niall Ó Catháin agus as Carn Tóchair domh agus rugadh agus tógadh i gCarn Tóchair mé agus is mise duine de na stiúrthóirí ar an Choiste Forbartha Charn Tóchair agus is ról deonach é sin agus mar day job is surveyor mé agus tá comhlacht tógála agam ag tógáil tithíochta príomha. Just fá dtaobh de Charn Tóchair just is tá sé tábhachtach a rá like ní hé gur eagras atá dírithe go hiomlán ar athbheochan na Gaeilge is tá sé cosúil le comharchumann ins an Ghaeltacht táimid dírithe ar fhorbairt chomhphobail agus tá réimse leathan tionscadal curtha chun cinn againn ach tá an Ghaeilge ag croílár achan rud a dhéanann muid. don chomhphobal. So agus caithfidh mé a rá ón tús fosta nach teangeolaí mé, níl cúlra acadúil agam i bpleanáil teanga nó ins an Ghaeilge fiú agus tá's agam, Brendan, ná bain díot na spéaclaí nuair atá tú ag amharc ar na sleamhnáin mar seans go mbeidh meancóg nó dhó ann agus ná bí ag, beidh tú ag ceartú gramadaí s'agam, tá's agam. But. An t-aon rud atá mé ag dul a dhéanamh anocht, just mar ghnáthdhuine, just scéal Charn Tóchair a rá ó thaobh agus na rudaí atáimid ag déanamh leis an leis an Ghaeilge a chur ar ais i mbéal an phobail anseo i gCarn Tóchair. So, muid, sin an áit a bhfuil muid, deisceart Chontae Dhoire, tuaisceart na Speiríní agus níl fhios agam an bhfuil eolas ar bith agaibh fán mhórcheantar but tá muid ar thaobh na láimhe deise agus tú ag dul suas an Ghleann Seáin ag dul i dtreo chathair Dhoire má tá eolas ar bith agaibh fán cheantar agus is ionann ceantar Charn Tóchair agus ceantar Shleacht Néill, Cumann Lúthchleas Gael Shleacht Néill. Is ceantar tuaithe é, táimid inár gcónaí faoi scáth Charn Tochair agus sin Sliabh Charn Tochair. Tá thart fá 300 teach. ins an comhphobal. Tá Cumann Lúthchleas Gael ann, is dócha ceann de na clubanna is rathúla in Éirinn le cúig bliana anuas eadar iomáint, camógaíocht agus an pheil. Tá lárionad comhphobal ann, An Carn, agus déarfaidh mé giota beag faoi sin níos moille. Tá bunscoil Béarla le aonad Gaelscoile ann cé go bhfuil, an Meán Fómhair atá romhainn beidh céad seachtó 's a cúig ag an aonad Gaelcholáiste agus beidh thart fá seachtó 's a cúig ag an scoil Bhéarla. Tá naíscoil sa cheantar fosta. agus tá tearmann dúlra, cheannaigh muid tearmann dúlra breis agus deich bliain ó shin agus tá seanchoill ársa ann, tá bogach ann, tá abhainn bhradáin ann fosta agus sin rud iontach tábhachtach don chomhphobal. Chomh maith leis sin bhí mé ag taispeáint pictiúr den sliabh Carn Tóchair, tá thart fá 6,000 acra de thalamh roinnte ansin agus baineann muid an-úsáid as agus baineann an comhphobal an-úsáid as an sliabh. Ó thaobh na Gaeilge de, ní ceantar Gaeltachta é Carn Tochair, iar-Ghaeltacht atá ann agus de réir an daonáirimh 1901, i gcuid de na bailte fearainn ins an cheantar bhí suas le 50% den daonra a raibh an Ghaeilge acu. agus sna háiteanna sin, sna bailte fearainn sin, bhí beagnach achan duine thar tríocha ábalta Gaeilge a labhairt agus is beag duine faoi tríocha a raibh an Ghaeilge acu. Agus ag an am Céad bliain ó shin bhí tús iarracht déanta ar athbheochan na Gaeilge ag craobh Chonradh na Gaeilge go háitiúil agus ghlac siad páirt i cuid mhór feiseanna agus rinn siad iarracht daoine óga a spreagadh leis an Ghaeilge a labhairt ach idir an teorainn agus an cúlú eacnamaíochta sna tríochaidí agus achan rud eile, naimhdeas an rialtais ó thuaidh. Ar ndóigh, níor mhair an Ghaeilge ins an cheantar ach ag dornán beag díograiseoirí sna ranganna Gaeilge srl. So agus sin mar a bhí sé ar feadh 70 bliain. agus ag bogadh ar aghaidh ag nóchas a dó nuair a thosaigh mé féin ag cur suim sa Ghaeilge agus sa forbairt chomhphobail. Ag an am sin, bhí bánú tuaithe i gceist ins an cheantar, cosúil le achan cheantar tuaithe eile in Éirinn, is dóiche, ag an am. Bhí daoine ag bogadh amach as an cheantar, ní raibh mórán tithíochta ar fáil agus nuair a bhí daoine ag bunú teaghlaigh, bhí siad ag bogadh chuig na bailtí móra áitiúla nó Béal Feirste nó thar sáile nó cibé áit agus mar sin bhí titim ins an daonra agus mar gheall ar sin bhí an club ag fulaingt, mar shampla ag aoisghrúpa s'agam. ní raibh muid ábalta foireann mionúr a chur ar an pháirc so chuir sin i gcomparáid leis an dóigh a bhfuil rudaí faoi láthair ins an cheantar ag imirt ag leibhéal uile-Éireannda so agus chomh maith leis sin tá bunscoil, bunscoil Béarla ag, bunscoil ins an cheantar ag Gleann, bhí sin ag fulaingt fosta toisc go raibh daoine ag bogadh, bogadh amach as an cheantar. agus mar sin tháinig grúpa le chéile ag an am sin agus bhí muid ag iarraidh cineál stop a dhéanamh leis an, leis an, an meath a bhí ag tarlú ins an cheantar agus shuigh muid síos agus tharla, tharla sé go raibh suim againn ins an Ghaeilge chomh maith so shuigh muid síos agus rinne muid ráiteas amach ag an am agus seo é just, bhí muid, chuir muid an, an, an, an ochtú lá mí Eanáir nóchas a dó shuigh muid síos agus chuir muid, scríobh muid an ráiteas seo, Forbairt chomhphobail a chur chun cinn ó thaobh cúrsaí eacnamaíochta, sóisialta, timpeallachta agus cultúrtha agus an Ghaeilge a chur ar ais i mbéal an phobail mar theanga chomhphobail. Agus is dóiche go raibh muid giota beag soineanta ag an am mar ní raibh fhios againn mórán fá pleanáil teanga nó nó aistriú teanga agus go nglacann sé na céadta bliain teanga a athrú but Sin rud a bhí muid ag iarraidh a bhaint amach agus shíl muid, b'fhéidir, taobh istigh de fiche bliain nó mar sin go dtiocfadh le dhul chun cinn a bheith déanta in san rud sin. So, an rud, ó thaobh fealsúnachta de, ó thaobh an Ghaeilge, cibé ar bith, thosaigh muid amach agus ag an am sin, Bhí an ghluaiseacht Ghaeloideachais ag dul go maith ó thuaidh, go háirithe i mBéal Feirste, agus chuaigh muid go Béal Feirste agus labhair muid leis na daoine i Bóthar Seoighe ansin agus bhí muid iontach tógtha leis an dóigh a raibh an Gaeloideachas ábalta Gaeilge a thabhairt do na daoine óga, go mbeidh siad líofa ins an Ghaeilge, gan Gaeilge sa bhaile, agus shocraigh muid le bheith, ar an chéad dul síos, le bheith ag díriú isteach ar an chóras oideachais leis an Ghaeilge a chur ar ais agus bhí muid ag, shocraigh muid le díriú isteach ar na daoine óga go háirithe agus chomh maith le sin, Bhí fhios againn i ndiaidh tamaill, bhí fhios againn nach raibh, nach leor an Ghaeloideas, go raibh orainn níos mó a dhéanamh so, so thosaigh muid ag déanamh cuid mhór stuff leis na daoine óga go háirithe, obair comhphobail leis na daoine óga agus níos faide anonn thosaigh, rith sé linn gur gurb é an really an holy an holy grail mar a déarfá mar le um, like an, an rud atáimid ag iarraidh a bhaint amach le achan rud a dhéanaimid an, an Gaeilge a chur ar ais sa teach agus um, tá, táimid ag déanamh i bhfad níos mó den chineál uh, oibre sin agus ó thaobh líofachta de agus ó thaobh saibhreas teanga de agus uh, ó thaobh aistriú teanga ó ghlúin go glúin sin, sin, an, sin an áit a bhfuilmid ag iarraidh dul as seo amach. Agus achan rud eile a dhéanann muid, sin, sin an mórsprioc atáimid ag iarraidh a dhéanamh. So, ag toiseacht amach leis an chóras oideachais, an chéad rud a rinne muid, bhunaigh muid naíscoil, Naíscoil Charn Tochair, taobh leis an, leis an chlubtheach anseo agus bhí naoinear ann ag an tús agus ag, ag deireadh na bliana, Labhair muid leis na tuismitheoirí agus bhí seachtar acu sásta leanúint ar aghaidh leis an Ghaeloideas so thosaigh muid, bhunaigh muid Gaelscoil an bhliain dár gcionn agus scoil neamhspleách a bhí ann, níor, fuair muid suíomh, fuair muid botháin, chuir muid na botháin ar an suíomh agus. Chuir muid fógra sa pháipéar agus fuair muid múinteoir agus d'oscail muid scoil. Ní raibh muid ag brath ar an Roinn Oideachais, just lean muid ar aghaidh agus agus choinnigh muid ag dul ag an tús ní raibh ach b'fhéidir 30 míle in aghaidh na bliana le tógáil ach taobh istigh de seacht mbliana bhí trí mhúinteoir againn, bhí breis agus caoga dalta againn agus bhí 90 míle le tógáil in aghaidh na bliana so ansin. Shocraigh muid, labhair muid leis an Roinn agus labhair muid leis an scoil áitiúil agus i 2000 cheangail muid isteach leis an scoil Bhéarla áitiúil, Bunscoil Naomh Bríd, agus cé nach sin b'fhéidir an rud is fearr ó thaobh forbairt na Gaelscolaíochta de, rud a rinne sé, thug sé deis dúinn a bheith ag díriú isteach i bhfad níos mó ar obair chomhphobail agus sin an rud a rinne muid go háirithe ó 2000 ar aghaidh. So, so just ag amharc ar, ar eh, bhorradh na Gaelscoile, sin, sin an chéad bhliain ar thosaigh muid amach le seachtar agus in aghaidh na bliana just eh, eh, d'ardaigh líon na ndaltaí agus fiú ansin tá, sin deich, deich bliain as dáta an ceann sin is dócha, but tá anois céad seachtó is a cúig ag dul a bheith ag an Gaelscoil, ag an Aonad mí Meán Fómhair agus beidh níos lú ná ochtó, seachtó is a, seachtó is a cúig thart fá ag an scoil Bhéarla. So ó thosaigh muidinne fosta, thosaigh. Muidinne an chéad bunscoil, naíscoil faoin tuath in Éirinn, an chéad bunscoil faoin tuath in Éirinn, sílim, de réir mar a thuigim, agus in Chontae Dhoire fosta. Agus ó thosaigh muidinne tá cuid mhór scoileanna agus naíscoileanna bunaithe fosta. Tá ar fad, tá ocht gcinn, ocht. ocht bhunscoil agus tá idir dhá naíscoil déag san chontae agus chomh maith le sin an réalt sin sa lár sin sin an rud is fearr a tharla ó dála an scéal tá idir an chontae tá tá eh ceithre chéad caoga ag freastal ar earnáil na Gaelscolaíochta san chontae agus níl sin ag cur an Chathair Dhoire san áireamh, sin 350 eile so so tá breis agus 800 páistí anois ag freastal ar an Ghaeloideas agus mar a dúirt mé sin, an rud is fearr a tharla Bhí muidinne lárnach i seo, an tionscadal seo, Gaelcholáiste Dhoire ó thosach. Tá sé lonnaithe ag, ins an caisleán i nDún Geimhin agus thosaigh muid amach le ceathrar déag agus tá sé ag ardú, tá líon na ndaltaí ag ardú in aghaidh na bliana. Meán Fómhair atá romhainn beidh dhá chéad tríocha ann agus taobh istigh de chúig bliain beidh breis agus 500 ann toisc an fás suntasach a tharla ar earnáil na bunscoile le fada so sin, tá sin ag dul go fíormhaith agus ardaíonn sé líofacht na bpáistí tá sé dochreidte. An Club Óige s'againn ó thosaigh an Ghaelcholáiste, d'ardaigh sé caighdeán labhartha Gaeilge ins an Chlub Óige agus tá sé dochreidte agus tá ethos iontach láidir ins an scoil, ethos na Gaeilge iontach, iontach láidir ins an scoil. Agus an darna rud, Lárionad Comhphobail, mar a, sin, sin an, Lárionad an Chomhphobail atá againn ansin, ansin ar, ar chlé, tá, sin cuid den scoil, an foirgneamh, you know, i gcruth, crois mar sin, agus ansin in aice leis tá, tá an, an, an carn, an lárionad, an carn sin ina bhfuil, tá siopa ann, tá, tá bialann ann, tá seomra cruinnithe ann, tá oifigí ann agus ansin ag bogadh thart tá lóistín féin freastal, tá cúpla teach lóistín féin freastal ann agus an foirgneamh ar dheis ansin atá ina chuar, cineál, sin, thosaigh sin amach mar lárionad fiontair agus leis an chúlú eacnamaíochta deireanacha ansin, bhog an chuid is mó de na daoine amach as agus but bhí an spás de dhíth cibé ar bith so tá halla, halla chomhphobail ansin agus tá lárionad ealaíne ansin fosta so tá, sin, sin an áit a bhfuil muid ansin. Agus seo níl mé ag dul, seo cuid de na tionscadail atá déanta againn le fiche bliain anuas nó mar sin. Tá club óige a mbíonn ag teacht le chéile cúpla uair sa seachtain trí mheán na Gaeilge ar ndóigh. Coláiste tSamhraidh againn fosta, sin do na páistí bunscoile nach mbíonn ag dul chun na Gaeltachta. Déanaimid iarracht na páistí eile, na daltaí eile a spreagadh chun na Gaeltachta. Tá feis Charn Tóchair, feis Ghaeilge ina mbíonn na bunscoileanna uilig san chondae agus roinnt ó Tír Eoghain ag teacht chuige, b'fhéidir 500, bíonn 500 iontráil ansin. Feis, Féile Charn Tóchair, Féile tSamhraidh atá ag dul le 20 bliain anuas. Tá Scéim Pobal Gaeilge a mbíonn ag soláthar roinnt mhaith imeachtaí do phobal na Gaeilge. Rinne muid scéim beag tithíochta, 6 teach, a fuair muid agus tógadh iad ag an Rural Housing Association agus fuair muid aitheantas mar Dispersed Rural Settlement sa dóigh is go bhfuil sé anois i bhfad ní b'fhusa do dhaoine cead pleanála a fháil do bheith, leis a bheith ag tógáil, tógáil tí. So, ins an cheantar mar a dúirt mé tá siopa agus oifig an phoist ann café ann fosta, café bialann ann, tá tearmann dúlra, bhí mé, bhí mé ag rá fá dtaobh de cheana féin, agus ar an, ar an tearmann tá, tá tá feirm air fosta, feirm, I mean just, so. caomhantais, farm conservation farm mar a bheireann siad air i mBéarla. Lóistín féinfhreastail, tá lárionad ealaíne ann, tá grúpa drámaíochta ann Aisteoirí Charn Tóchair agus tá infreastruchtúr turasóireachta againn, siúlta sléibhe agus turas seandálaíochta agus tá tá dhá tuirbíní dhá tuirbín ghaoithe againn leis a bheith ag soláthar airgid don do leis na costaisí croí costaisí a chlúdach. So Seo cuid den stuff a dhéanann muidinne, cuid mhór stuff leis na daoine óga go háirithe, ag déanamh iarrachta croí grúpa daoine óga atá sásta an Ghaeilge a labhairt mar teanga nádúrtha, mar chéad teanga, default language mar a déarfá, agus sin an rud, tá achan rud bunaithe air sin. Agus mothaíonn tú, bíonn muid i gcónaí ag déanamh é ciotach, dóibh a bheith ag, dá mbeadh siad ag caint le chéile i mBéarla bheadh siad ag mothú cineál ciotach nár chóir dóibh, so sin an cineál nós a mbíonn muid ag iarraidh a chruthú san cheantar seo. Agus tá grúpa, déanann muid drámaí do dhaoine fásta agus daoine óga, déanann muid imeachtaí teaghlaigh, ranganna do thuismitheoirí agus Santaí chomh maith, roinnt mhaith spóirt agus sin teacht le chéile mar chomhphobal fosta agus sin tháinig an tháinig an an tUachtarán anseo mar cheann de na de na imeachtaí deireanacha a rinne sí agus sin sin an an halla atá againn ansin agus tá tá sé iontach iontach úsáideach tá cuid mhór bíonn sé in úsáid achan uile oíche den seachtain i rith an gheimhridh go háirithe so na torthaí a bhain a a mbíonn ag teacht amach as an as an straitéis a bhí againn ó thaobh comhphobail de Tá ardú íomhá don teanga sa cheantar in san chomhphobal in san chlub fosta, bíonn tá comhartha in airde thart ar an chlub má tá Gaeilge má tá Gaeilge agat, labhair í agus agus stuff mar sin agus tá Gaeilge á labhairt agus á cluinstin i bhfad níos minice sa cheantar agus sa bhaile mór fosta. Bíonn roinnt mhaith daoine óga ag obair sna siopaí sa bhaile mór agus tá Tá roinnt mhaith, thiocfadh liom dhul isteach sa bhaile mór agus agus Gaeilge a labhairt i roinnt mhaith de na siopaí. Tá tá an pobal i bhfad níos eolaí ar ar an dátheangachas fosta. Agus an rud is is mó, tá mais chriticiúil de chainteoirí líofa agus daoine óga go háirithe, daoine atá a labhrann le chéile i nGaeilge an t-am ar fad agus atá sásta Gaeilge a labhairt agus gan a bheith ag briseadh isteach ins an Bhéarla agus ní chaithfidh muid a rá, roinnt, an chuid is mó de na daoine óga, ní chaitheann muid a rá leo ach you know labhair, labhair Gaeilge, labhrann siad í, labhrann siad í go nádúrtha. Agus an rud a bhí mar atá táimid anois ag díriú isteach ar i bhfad níos mó obair le teaghlaigh so agus anois tá tá trí teaghlach déag ag tógáil clainne trí mheán na Gaeilge in san san mhórcheantar agus tá scéim píolóta ar siúl againn nó tá sé tá sé ag dul againn le cúpla bliain anuas agus tá sé bunaithe ar scéimeanna atá sa Bhreatain Bheag agus in Albain agus tá bíonn rangannaí ann do thuismitheoirí agus sin go háirithe d'fhoghlaimeoirí agus déanann sé an-difear má tá páistí ag dul chun na Gaelscoile, má tá cúpla focal ag na tuismitheoirí, déanann sé difear ollmhór ar chur chuige an pháiste sin. agus ó thaobh na Gaeilge de, agus i bhfad níos dearfaí agus níos sásta Gaeilge a labhairt taobh amuigh den teach. Agus chomh maith leis sin, táimid ag déanamh meantóireacht do theaghlaigh, sin do theaghlaigh a bhfuil daoine níos, tuismitheoir amháin nó an dá tuismitheoir níos líofa agus tá achan teaghlach difriúil, so caithfidh, caithfidh sin, a bheith déanta duine ar dhuine agus anois tá an darna glúin ag teacht fríd so táimid anois ag na daoine is sine a chuaigh fríd an córas tá siad ag teacht fríd anois so an todhchaí pleanáil teanga tá seo an sleamhnán deireanach táimid ag déanamh pleanáil teanga anois táimid aitheanta mar líonra Gaeilge agus táimid ag díriú isteach ar roinnt mhaith gnéithe faoin bplean sin agus an ceann is tábhachtaí, forbairt líofachta agus saibhreas, agus deiseanna labhartha Gaeilge a chruthú agus an comhphobal Gaeilge a chruthú agus forbairt ceannasaíochta ins na daoine óga mar táimid, na daoine uilig a thosaigh amach, táimid ag éirí níos sine so táimid ag iarraidh an darna glúin ag teacht fríd. tacaíocht teaghlaigh, sin rud iontach tábhachtach agus rud atá, táimid ag gabháil a bheith ag díriú isteach go mór straitéis cumarsáide agus mar caithfimid fáil fríd chuig an chomhphobal i gcoitianta mar tá daoine cineál, ní hé go bhfuil naimhdeas ann in éadan na Gaeilge but tá siad cineál, mothaíonn siad b'fhéidir go bhfuil siad taobh amuigh. but caithfimid dul i bhfeidhm orthu agus caithfimid dul i bhfeidhm ar an chomhphobal Gaelach, ar thuismitheoirí, ar mhúinteoirí, ar dhaltaí scoile agus ar na daoine óga le míniú dóibh cad é táimid ag iarraidh a dhéanamh agus an Ghaeilge a bheith ar ais i mbéal an phobail agus tá sin dul a bheith iontach tábhachtach as seo amach. So tá mé buartha, b'fhéidir go ndeachaigh mé giota beag fada ansin a Bhrendán but sin mé críochnaithe anois.
Tá tú go breá, Niall, go raibh míle maith a't. Bhí sé sin thar a bheith spéisiúil agus dochreidte, i ndáiríre, gur thosaigh sibh i míle naoi gcéad nócha ceathair, an ea? Nócha 'sa dó. Nócha 'sa dó, so fiche hocht mbliain. tá sibh tar éis an oiread sin oibre a dhéanamh. Tá sé dochreidte agus is ábhar dóchais é, caithfidh mé a rá, go pearsanta. Tugann sé ardú croí dom agus deir go. Bhuel, bíonn go leor fadhbanna ann fosta, caithfidh mé a rá agus.
Tuigim. B'fhéidir go gcaithfidh tú bheith soineanta chun rud mar sin a thosú mar dá gceapfá nó dá dtuigfeá na fadhbanna a bheadh ann, b'fhéidir nach ndéanfaí é ach is léir gur fiú go mór é. Is léir go fiú go mór é. Just ceist amháin agus ar bhealach ar bhealach tá sé tá an freagra ráite a'd agus leis na griangrafanna agus mar sin de, cén bealach an rud a tharlaíonn sna scoileanna lán-Ghaeilge de ghnáth ná ní labhrann formhór mór na ngasúr Gaeilge lasmuigh den scoil agus tá sibhse tar éis dul i ngleic leis sin. céard é an saghas fealsúnacht a bhí a'd le dhul i ngleic leis sin? Bhuel, rith sé liom, aye, an cur chuige, ag an tús bhí sé níos fusa go pointe mar bhí na ranganna i bhfad níos lú. Tá sé ag éirí, tá sé ag éirí níos deacra sin a bhaint amach anois mar tá na huimhreacha iontach mór ins an scoil agus caithfimid i bhfad níos mó oibre a dhéanamh leis na daltaí taobh amuigh den scoil mar tá b'fhéidir breis agus fiche is a cúig, idir fiche is a cúig agus tríocha achan bhliainghrúpa anois agus múinteoir amháin agus b'fhéidir cúntóir ranga amháin so caithfidh muid cuid mhór oibre a dhéanamh taobh amuigh den seomra ranga agus tá, ní hé, tá, éiríonn sé giota beag níos deacra nuair atá na huimhreacha níos mó. agus sin cineál tá sé íorónta sin a rá but so tá muid tá i bhfad níos mó oibre le déanamh anois leis leis an tríocha uilig a bheidh ábalta Gaeilge a labhairt go líofa agus a bheidh sásta Gaeilge a labhairt go líofa.